anyị abịakwana ọzọ aha m bụ Precious Okwuchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge ndị ama ama na oge Igbo amaka ka anyị nọ tata anyị eburu na wachie ka o si adị n'izu ụka nke a enwere m agadaga nwoke ofu nwa ndị Igbo ji eje mba nwoke ka nwaanyị ma mma enenebe ejeghị ọrụ ọ na-abụkwa m nekata amazi ma nwaanyị ma nwoke mana otu o sina dị anyị ga-eje ka anyị kelee ya bụ nwa amadi bịara ka anyị na ya kparịta nkata dịka otu igbo ga-esi wee dị mma otu igbo ga-esi wee gaa n'iru ụmụafọ igbo niile nọ na mba ụwa niile ebe dị iche iche chukwu ga-agọziri m gị nke ọ bụla ị na-eme bụ ihe ọma ọ ga-adịrị gị na mma

ka anyị na nwanne anyị nwoke kparịta nkata ka o kelee ndị Igbo na-ekiri anyị hmm. nnọọ anyị si gị nnọọ kelee ndị Igbo na-ekiri anyị Igbo mma mma nụ ekene m ụnụ aha m bụ Arinze Okonkwo hmm? daalụnụ
anyị chọrọ ịjụ gị kedu ihe ejiri mara gị aka ọrụ ị na-arụ ihe eji makwanụ m erika aka ọrụ m erika ama m nke m ga-ekwu rapụ nke a ihe m na-eme erika abụ m ana m agụ egwu hmm? ana m agụ egwu n'ụlọ Chineke n'ụlọ ụka hmm. and ana m eme ihe ndị oyibo na-akpọ modeling hmm? ana m emekwa nke ahụ ama m ihe a ga-asụkwana ya n'Igbo ma ya ka o ji dị etu ahụ then um, ana m emekwa eh, ana m azụ afịa ana m azụ afịa then na-emekwa ihe onyonyo eh, ihe ejije eh, ihe onyonyo so ihe ọzọ ihe m na-eme erika but m gụwa ha ebe a chi ga-eji chi ga-abọ But, em, mana o nwee nke eji makali m nke onyonyo ka eji makali m a bịa na ihe onyonyo kedu mgbe i ji bido imebe ihe ejije maka ihe onyonyo bụ nke ndị oyibo kpọrọ tv ejije bụ nke unu kpọrọ film kedu mgbe i bidoro mebe ihe ejije ihe ejije m etegokwanụ aka Em, em, m ma nchetachakwanụ but a sị m kwube m ga-asị kene na n'arọ n'arọ 1995 ka m batara nwanne m nwaanyị Dolly Unachukwu bụ ihe kpọbatara m Mhm. so n'arọ 1995 ka m melụ nke a na-akpọ Glamour Girls Part 2 mesịa ya wee mee mekwa nke a kpọrọ eh, eh, Isabella so mgbe ahụ m wee banyezie n'ụlọ akwụkwọ higher institution ka a na- nke ndị oyibo na-akpọ university na mahadum Mhm, mahadum ezigbo nne ije- nwa Igbo ka ị bụ ka m banyeziri na mahadum wee pụta m ejere m na Obafemi Awolowo University Ife wee gụọ economics ebe ahụ wee pụtazie wee banyezie n'ime ihe ojije ihe ejije banye ofụma banyezie ya wee na-emezi ihe ndị ọzọ ọ bụrọ ihe anyị na-eme ka ị gụọ na mahadum maka ama m na enwe ndị na-agụ ya agụ ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ na ihe ejije ị na-eme bụ ọnatarachi akara aka gị ọ bụrọ na ị gụrụ ya na mahadum maọbụ na ị gụrụ ya agụ maọbụ na o nwere ebe ị gara ga mụọ ya mụọ ka esi eme ya ihe ị na-eme bụ akara aka gị ọnatarachi exactly ọnatarachi na nke asị m kwuo ọnatarachi ka m na-eme Arinze Okonkwo ọ bụ onye ebee na mpaghara ala Igbo Em, abụ m onye Amichi na Nnewi local government Mm, abụ m onye Amichi Nnewi ahụ na okpuru na Anambra steeti ihe ọzọ dị ka ibe ya bụ a bịa n'ihe ejije nke ị na-eme kedu nke ị mere nke enwere ama m ka m ga-esi tinye ya enwere ihe ọ ga-abụ ejije mmadụ mechara metụtara ya nnọọ rinne maka ejije ahụ na-eme bụ akụkọ mmadụ kọrọ akọ dee ya ede n'akwụkwọ nye unu kedu nke kacha metụta gị nke kacha metụta gị rinne mm.
asị m kwuwekwa ha ncha na-emetụtacha mana e, ihe m ga-eji wee kwuo etu a bụ na e, ọ dịrọkwa n'etu a ije asị ka ihe mee m maka mmadụ abụrọ m onye na-ayị ara but ayịgo m ara na n'ihe ejije a ayịgo m ara so m ga-asịkwanụ na ha ncha niile Kedu aha ejije ahụ? Em, em, hey, echetarọzikwa m aha ya o tegokwanụ m mere ya mana ndị m ga-echetachanwu em, explosion revelation em, rebound Eh, nke ọfụ a m mepụkwala ọfụ a pụtalụ two weeks ago The Place mụ na Desmond Elliot Uche ya bụ izu ụka na abụọ gara aga mm, ọ pụtara ọfụ ọwụ ya ọ pụtara ọfụ ya nwa bụ my nke nọ n'afịa ugbu a Em, ha ncha kedu niile ife i mela ya nke a pụtara ọfụ eso m na ndị onye ka ị bụ kedu ife akụkọ ihe ahụ bụ
eso m na ndị akụkọ ya akụkọ ya bụ kede ndị ịmago eh, onye ọbụla chọrọ ije eluigwe mana o nwerọ onye chọrọ ịnwụ anwụ a sịzie gị nwụọ ị sị na ị ma-anwụ so the akụkọ bụ kelee onye ya-eje n'ime eluigwe a na-akpọ ka e bute akwụkwọ akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ ndụ ka e bute ya so a jụwazi onye ya-anwụnụ o nwerọ onye kwere anwụnụ but e mechazi nwetazie ndị nwụrụnụ Gordons so na the movie Gordons wee nwụọ jezie ebute akwụkwọ e wee chọwazie ego ya because a sị onye ya-eweta ya e ya-enye ego dị etu a so ị na-ele ya ọfụma ị ya-aghọta ya because um, ọ mara ọ sọrọ ụsọ mụnwa nwekwara aṅụrị na m mele ya enwere m aṅụrị na m mere ya daalụ rinne ndị igbo na-ekiri anyị onye anyị na ya ka na-akparịta nkata bụ nwanne anyị nwoke na-eme ihe ejije e ji arinze okonkwo mara ya bụ ihe nne na nna ya gara- bara ya arinze okonkwo bụ onye amichi na nnewi local government area nke dị na anambra steeti ọ nya ka anyị na-akparịta ụbụbọ tata anyị ga-eje kiritụ ofu n'ime ihe ejije ndị o megoro maka na ha riri nne a naghị agụta ya ọnụ mana anyị kiritụ ofu n'ime ihe ndị o mere anyị alachiatakwa azụ nkata anyị na ihe anyị jiri wee kpọọ ya oku taa bụ ime ka asụsụ igbo hapụ ịbụ ihe furu efu ka anyị kpaa nkata ka igbo ga-esi wee gaa n'iru ọ ga-adịrị gị na mma gị bụ nwafọ igbo nke na-ekiri m aha m bụ precious ọkụchukwu okafọ

Come to think of it, do you think your children will still recognize you in 10 years' time? Cha cha cha cha cha! Igbo kwenu! Mụanụ! Zụanụ! Rienụ!
Ṅụanụ! nkịta sị ka a tụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ igbo wee kwue na ọ na-abụ e kwekọa ama gbaa igbo amaka

ndị e ji eje mba nwanne m nwoke ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ị na-eme ihe ejije ọ ihe mere anyị ji wee sị ka anyị kpọọ gị oku ka anyị na gị kparịta nkata dịka nwa afọ Igbo kọwatụrụ anyị ihe ị ma maka ala Igbo otu i si madebe na otu Igbo si bịa
na eh, ajụjụ gị a omikakwa eh, abụrụ m abụ m ndị agbara ọhụrụ amụrọ m na gboo eh, so o nwere ebe m ma nke a kọọrụ m ka m ma mana etu e si wee kọkwalụ m a sịkwa m na igbo bidoro na ala nri etu m si wee nụ na ọ na ala nri ka o bido na ndị nna nna nna nna anyị nwa were si na ya gbakapụsịzịa jekasị obodo ebe niile dị iche iche ma mụnwa bụnụ ndị agbara ọhụrụ ma amakwanụ m na ndị Igbo bụ ee, ee, ofu asụsụ dị e ji ekwuru ehe o nwere ebe ọ ya-abụ i ruo ọ bụrụ na ị sụghị Igbo ị ma mbanye ehe so but a- e- enwere m aṅụrị na m bụ onye igbo obi na-asọ m ụsọ nke ukwuu na m bụ onye igbo onye ala igbo na ọ na ịmago n'ebe anyị bi a sị na ndị oyibo na-asị environment na-echenji mmadụ abatagonu m Lagos wee ebe a na-eme sụpịrị sụpịrị wee soronu ha na-asụpịrị sụpịrị na-echefuzi ebe m si but uh, ebe ụdịrị gị nọ ya ụdịrị ndị ọzọ nọkwa ya ndị na-eme ka igbo a na-apụta ana m ekenekwa unu maka ị rapụ m mụ kwuwe okwu na ọkwanụ ka m ga-esi sụcha igbo na-etinyere oyibo na ya but etu a ụdịrị ihe a kịta na-egosi m that na ekwesịrị m ịmụta ya mụtashie ya ike ma ụmụ maka na anyị nwere anyị ike ịkpọ gị echi ka ị bịa chị anyị Ehe. i wee bịazi ịchị ị ga-asụ nrọzi igbo m ga-asụ ndị nne na nna nụnụ na-ekiri ihe mba i wee m na-asụrụ ha ga-asụ bekee m ga-asụ but ịmagonu na ọ ma dịcha ferere etu anwa na o kwesịrị ịdị Eh, ferere eh. ihe ọ ga-eji wee kwesị ịdị ferere bụ na anyị ma gị ama o nweghị ebe ọbụla a sị na ee azụ ọlaedo anaghị ezo ezo n'ime ahịa Hmm.
na ịsụkwala ya azụ ihe ọ bụ golden fish has, has no hiding place okay mm-hmm.
azụ ọlaedo anaghị ezo ezo n'ime mm-hmm. ahịa mm-hmm. ebe ọ bụla ị pụtara ugbu a ndị mmadụ na-ahụ gị malụ onye ị bụ otu a nọ kịta ụfọdụ adị amakwa na m bụ igbo till asụtụkwa m nwa obele ha na-akpọ m afa m zalụ na mana onye ọbụla ma gị na ị na-eme ihe ejije n'obodo anyị bụ Naịjirịa mm. ya bụ na ị kwesịrị ịbụ ndị ga-abụ site na gị ụmụaka anyị ndị ọzọ ndị na-anaghị asụ Igbo esi na gị na-amụrụ asụsụ Igbo mm. maka na ọtụtụ ụmụaka ndị a mụrụ na Lagos na ndị a mụrụ mba ọzọ dịsị iche iche ndị nọ na Amerịka ndị nọ na London ndị nọ na ala dị iche iche na ndị nke ahụ ejemi gbaa gburugburu mm. ọ bụrụ ndị ugwu ndị ugwu mụọ nwa n'ala obodo ọbụla nwa ahụ ahụ ga-ama asụ ala ugwu ndị obodo a anyị nọ na ha ha mgbe ebe ọbụla ha mụrụ nwa ha nọ n'ala bekee ha nọ n'ala anyị a ụmụ ha niile ga na-asụ asụsụ ha na-amarakwa na omenala ha ha jesịa lata ha nwere nwere ndị a mụrụ nọgoro eh, eh, iri afọ na abụọ ebe ahụ ha amabeghị obodo ha ha abịabeghị naijiria mana ha bịa ndị obodo ha sụọrọ ha nsọ ha ama ihe ọ bụ ee but kee kwanụ ife na-cause nke ndị Igbo ọ nya ka Ife anyị ji- kpatara nya ka ya anyị nụ. ji wee kpọọ gị ka ị bịa soro gwa ndị na-ekiri anyị ugbu a ihe a ga-eme dịka otu anyị kpọrọ gị oku kịta ị za anyị Mm? ọ ya bụ na ị chọrọ ka Igbo na-aga n'iru enwere bụ na ị n'ụlọ chọkwara- akwụkwọ a ya na-asụ ya- sọsọ Igbo ya bụ na ị chọrọ ka ihe dị mma ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị ugbu a bụ hmm? dịka otu ị zagoro oku a chukwu ga-agọzi gị ọ ga-adịrị gị na mma Amen. ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụzi kedu a sị na igbo enwere eze kedu ihe ị ghọtara na ya bụ na igbo enwere eze igbo enwere eze o tegokwa m nụwalụ ife anwa a nọkata a sị igbo enwere eze igbo enwere but i lukwa n'obodo ndị ọzọ ị ga-asị ị ga-afụ onye a sị na ọ eze gbara gburugburu na-abịa eze a bịa na Nnewi e nwere Igwe Orizu a bịa na mba ọzọ Obosi e nwegasịrị igwe nwee even n'obodo anyị e nwekwara igwe mana a bịakwa na-asị igbo enwere eze igbo enwere eze ihe m ghọtalụ n'ife anwa bụ igbo nwere eze mana o nwere ọ ịkwanyere eze isi lilianụ bụ ihe na-anyị igbo igbo igbo anara akwanyelu ugwu tu- tu- n'ife kwesịrị ka a kwanyelu ọ ugwu na-ekwanyere ndị na-achị ife ugwu ndị na-achị ife ugwu ọ ife ife m chọpụtara I- igbo ha adịghị akwanyelu ndị na-achị ife ig- ugwu mana i nee ya anya ofụma ị ga-aghọta that na ha ncha niile ha ncha niile na- na- na-eje n'ihe anwa m na-ekwu ihe onye ọbụla na-ekwu a sị na igbo enwere eze igbo nwere eze mana ugwu anwa ugwu a na-akwanyelu eze igbo anara enye ya i je n'obodo ọzọ i je n'ala ndị ọzọ a sị gị na onye a bụ eze onye a like ala ndị obodo anyị nọ n'ime ya ị fụ onye bụ eze i ya-esekpuru afọ gị ya ada n'ala i sekpuru ya wee kenee ya mana ị bụrụ onye igbo a sị gị na Igwe Orizu na-agafe ihe na-akwụla ọtọ nenegodi ya nenegodi ya mara ebe ọ na-eje but o kwesịrị ịfụ igwe orizu ịda na ana kenee ya ọ bụrụ i- ọ bụrụ omenala anyị mana omenala ndị obodo a e etu ha si eme so ana m achọ ka igbo wee ghọta ka a na-akwanyelu ndị ndị nọ n'ọchịchị a na-akwanyelu ha ugwu dịrị fa sọpụrụ fa ma because ịnọkwa na ọchịchị adịrọkwa ọ bụrọkwa Ọ dịrọ mfe mfe. ehe ọ dịrọ mfe because a sị gị chịa ị ma nkakwanụ chị but because maka na m nọ n'ala ndị obodo a mm, na English a abịawakwa anọ m n'ala ndị obodo a mm, m bịazie fụ onye karịrị m na onye sọka onye sọrọ m o nwere ka m si akwanyere ha ugwu m na-ekene fa afọ m na-ada n'ala ya ka m ji wee kwu na mbụ sị gị na environment gị ebe ebe onye bi ebe onye bi ebe ebe gbanyere gburugburu na-akpata na-egosikwa na arụ onye anwa because i- ị sị m kịta i- mbụla ejima ị hapụ ofu ejima na n'obodo anyị a bụ naịjirịa ị rapụ nke ọzọ na amerịka i nye ha afọ ise or afọ iri ha bịakwa bịakọta ọnụ onye nke si na amerịka environment ahụ echenjigo ya mana ihe niile afọ m ama m ihe niile si na nne na nna Ee, na ọ ndị nne na na-azụ nna mm. ọ bụrụ na nne na nna onye mụrụ ejima na ebe a ofu na ebe ofu anọrọ ebe nne ha gbado ụkwụ na ụmụ ha niile ga-ama asụ asụsụ ha o nwere ka onye nọ amerịka na onye nọ ebe a hapụ ịma ka ha si asụ asụsụ ha ọ bụgodị na o nwere ihe ọzọ gbanwechara na ndụ ha o nwere ihe mgbanwe dị na ndụ onye a nke nọ Amerịka nwee ihe mgbanwe dị na ndụ onye a nke nọ ihe na-amakwa that na apụgo for afọ iri na ịbụa ị ya ama na fa apụgo mana asụsụ o si na nne na nna maka a sị na otu ji otu i si tinye ji n'osisi ma ọ bụrụ na ị kụnye ji n'ala ọ bụrụ na i tinye ya n'osisi ọ ga-esi n'osisi ahụ eto ma ọ bụrụ na ị hapụ ya n'ala aka ji ahụ agwọrọ n'ala otu i si hapụ ya mụnwa na onwe m nọ na ndị eso m na ndị kwenyere na otu nwatakịrị e si zụlite nwatakịrị ọ gaghị ahapụ ya ma o too akwụkwọ nsọ kwukwuru ya na zụọ nwatakịrị n'ụzọ nke chineke ọ bụrụ na o too ọ gaghị ahapụ ebe ahụ i siri zụọ ya ụzọ nke chineke bụ ihe ndị oyibo na-akpọ morals ọ bụrọ asụsụ ị ghọtara ihe m na-ekwu? ụzọ nke Eji m chineke nke- dị iche eji m- eji m nke a wee wee nye gị wee tụziere gị ọ bụrọ na m na-asị n'otu ahụ ihe m na-achọ mana ịgwa eji m gị ya bụ wee na tụziere gị ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị arinze bụ ị nụgo nwaanyị nakwe ee ụmụ agbọghọ ndị na-ekiri anyị nwanne anyị nwoke anụgo nwaanyị hei Maka asịrị ọ ọkwa bụrụ na- ngụ ka ọlụfa Eh, but ọ nụgo ụfọdụ nwaanyị ma ụfọdụ amarọ ọ nụgo nwaanyị mụta nwa ehe maka ọ bụrụ na ị na-etinye anya ị mara ọ ma mma ọ bụrụ na ị na-etinyele ya anya ọ nụgo nwaanyị ọ na-ejesikwu ụka ike kwa ọkwa ụkọchukwu ka ọ bụ ọ na-aka ọkwa ọkwa ụka dị nne ehe mụ na ya echila anyị echichi ofu ụbọchị ka echiri mụ na ya echichi n'ụlọ ụka anyị agaghịkwa n'ebe ọ nọ maka m akwụọ Holy Ghost fire eh, otu o si na-adị mm. ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ mm. ị mụtago nwa ugbu a nwa gị a nwunye gị ọ bụkwa onye Igbo mm. nwunye gị ọ na-asụ Igbo ị na-ekwe ndị Igbo na-ekiri anyị ugbu a na ị ga-akụziri ụmụ gị ka esi asụ Igbo
iwu iwu ha ncha ga-asụcharịrị igbo ha ga-asụkwa asụsụ ndị ọzọ mana igbo ya-adịrịrị ha n'ọnụ mana because ị bịa nene ya ị hụrụ na ya na-ekwuzi okwu etinye etinye because because e, ihe na gịnị bụdo because na maka na ọ na-abụ m nọrọkwa ana m echetachakwa bụ

maka ihe i jiri anwa ọfụma bụ na ndị dịsị ka unu ka anyị na-enejeziri anya hmm. ịkpọkwanụ ka a bịa chịba ka ife wee dị mma maka na ihe ejije unu na-emesi bụ e, unu nwa ji ya mụrụ ihe jirikwa ya na-akụziri anyị nwa ihe ya bụ na o ruo echi enwere ike anyị sị bịa ka ị chịa anyị ị lata ụlọ maka a sị na ọjị ruo ụlọ o kwuo ebe o siri bịa anyị sị gị bịa ka ị lata ụlọ a sị gị jee n'okpuru ọchịchị obodo dị otu a ka gị na ndị nne nwaanyị kparịta nkata ka ị gwa ha ihe ị ga-emere ha na otu ị ga-esi agbanwe obodo ahụ ka ọ dị mma ị gaghị asụwara ha bekee maka ha agaghị anụ ihe ị na-ekwu ị sụọrọ ha bekee ha ga-agbụ gị asọ mmiri a ga-asị onye a na-amaghị asụ asụsụ ha ga-abịa ịchị ha oyibo ha anaghị anụ ka ị ga-eji eme ka obodo ha dị mma ị na-aghọta ihe m na-ekwu hmm. ya ka o ji wee dị mma ka anyị mara ka anyị ga-esi kpọkọta ọnụ mara ka igbo ga-esi hapụ asụsụ igbo ga-esi maka na ndị ọcha kwukwara ya ọ dịkwa n'ihe a eji ezipụ ozi nke ndị oyibo kpọrọ ịntanetị ọ dị n'igwe eji ezipụsị ozi nke dịkwa n'ekwentị anyị jisi n'aka ndị oyibo ndị ọcha ebuola amụma na afọ iri na ise na afọ iri abụọ na abụọ na-abịanụ site taa na asụsụ igbo ga-efu onwezi onye ga na-anụ asụsụ igbo n'igwe ebe ọbụla gbaa gburugburu na mba ụwa onwezi onye ga na-anụ asụsụ igbo ya ka anyị ji wee sị ka anyị na ndị a mara aha ha m bụ ndị dịka unu na-abịakwanụ sụ igbo maka na onye ọbụla hụrụ gị n'anya na-abụ ihe ejije ị nọ na ya pụta mewe ha na ọ bịa buru oche nọrọ anị maka na ihe gị na-amasị ya e nwere ndị hụrụ gị nwa n'anya iche ndị a na-akpọ fans bụ ndị hụrụ gị n'anya ọ bụrụ na ha na-ekiri mụ na gị ugbu a ha ga-achọ ime otu anyị si mee ịsụ asụsụ ala nna gị ịsụ n'okwu nne na nna gị jiri zụọ gị maka na oyibo bịara abịa ọ wụ ha asụsụ anyị ha agaraghị abịa kụziere anyị asụsụ ha kpọrọkwazi anyị nwa lawa lawa be ha maka na o nwere ka anyị- mụ na gị ga-esi sụgide sụkarịa ha nwa bụ ndị Ọ kụziri ya anyị nwa o, Ehe. ọ ya nwa. asụsụ Eziokwu a ahụ. bụ English a na-asụ bụ ndị mmadụ ọkwa asụsụ obodo mmadụ Ọkwa n'ihe eji kụziri anyị akwụkwọ. Am- mm, mm.
gewe ntị ị gbaghawara m okwu a ndị enyi gị agaghị obi agaghị adị ha aṅụrị ma ha na-ekiri gị maka na ị nwego ị- enweghị ihe ị ga-asị na ihe a bụ ihe ị ji azọ na ọkwa ihe eji kụziri gị ihe m chọrọ achọrọ m ka ị gwa ndị nkụzi na-akụzi asụsụ dị iche iche maka a bịa n'ala a nọ nwe nwere ndị na-akụzi asụsụ ala anyị nọ n'ime ya nwee ndị na-akụzi asụsụ ugwu n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche kedu ihe ị nwere ịgwa ndị nkụzi bụ ndị kwesịrị ịkụziri anyị Igbo kedu ndụmọdụ gị n'ebe ha nọ achọrọ m ka ị gwa ndị nkụzi a nye ha ndụmọdụ ihe m kwesịrị ịgwa fa ọ ihe m ga-asị na m ga-agwakwene fa bụ biko mevenụ ya unu adana mba jisienụ ike a sị na ọ nwayọọ nwayọọ ka eji eri ofe dị ọkụ na-emenụ ya maka na ọ ihe ọma ka ọ bụ unu megide ya megide ya o nwere mgbe ọ ga-eji eru o wee kwụrụkwa chim anyị ncha niile aṅụrịa ọṅụ na Igbo alatala because ị sị m kwuwe ugbu a maka na ị sị m kwuwe ugbu a Igbo alakwala o mana m ma Chi ya-eme amara ọ ga-echighata so ndị nkụzi ise ndị nkụzi biko mụnwa bụ Arinze na-ayọ na-emenụ Chineke ya-agba unu ume n'aha Jizọs ise ehe o nwere nnukwu ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ugbu a ị ma na i nwelu ụgbọala nwee abịagonu m n'ebe ebe ebe mpaghara ofu ofu n'ime ihe ndị ị na-eme dịka na ebe mpaghara ahịa maka ama m na ị na-azụ ahịa abịago m hụtụ ụmụ ihe ndị ị na-eme tupu i rute otu a achọrọ m ka ị kọtụrụ anyị ije ụwa gị ị ma na ụfọdụ na-afụ afụ gị otu a sị he o na ha chọrọ ịdị ka gị achọrọ m ka ị kọtụrụ ndị bụ ndị chọrọ ịdị ka gị na ndị bụ ndị ihe gị na-amasị ka ị kọọrọ ha ije ụwa gị ka o nwee ike ịgba ha ume ama m ị na-aghọta nne ije ụwa gị na ka i si bido na Arinze Okonkwo a pụtara otu a chawapụ na e nwere ihe bụ ihe mgbachi ụzọ na mgbochi ụzọ ị gabigachara wee nọrọ ebe ị nọ taa achọrọ m ka ị kọtụrụ ha na nchịkọta isi a- na- achọrọ m ka ị chịkọọ ya bụ okwu achịkọ ka ọ bụrụ ihe ị na-ama ama m na ọ ihe tere aka i chetasịara anyị o- otu i si tasịa afụfụ ụwa na ihe dị iche iche ị gabigasịrị wee nọrọ ebe ị nọ maka ọ ihe mere ndị na-agwọ ọgwụ ego ji agwọ ọgwụ ego ha hụ gị na moto gị ha sị heo chineke achọrọ m ịdị otu a onye a dị onye ahụ agaa ga soro ndị na-agwọ ọgwụ ego maka na ha amaghị otu i siri bido na ebe i siri tawa ahụhụ chineke wee ruo ofu ụbọchị wee gọzie gị wee nye gị ihe niile ị nwere tata achọrọ m ka ị kọtụrụ ndị bụ ndị ihe gị na-amasị otu i si wee jee hmm.
ije a na-ekwukwanụ o nwere mbido mana o nwerọ njedebe njedebe ya bụ ọnwụ ọ mgbe ị pụrụ n'ụwa a, ị malụ na ije i jelu one mana ị nọrụkwa na nd- ị nọrọ ndụ n'ụwa nna nne ije ka dị n'ụkwụ mana a sị m kwuwe em, m ga-asị kene na emena ife maka na mmadụ na-eme ife ị chọọ ime ife i mee ya maka na gụ na chi gị kwetere na akara aka gị na ọ ihe ị chọrọ ime i meli ya gawa then with amara chineke ị ya-elu ebe ahụ ị chọrọ ilu ị jụọ m sị m kelu ka m si wee bido ị ma na o nwerọkwanụ onye a mụrụ n'afọ nne o si ọ hara etu a a na-amụ na nwata onye ọbụla bịara as nwata a na-enye gị milk ị na-ebu a na-enye gị ala ị na-aṅụ ị nọgidozi i buzie a fụzie gị echi a sị he nwa a ebuchakwaa ọ kwa nya ka ọ na-adị ihe ihe ihe ihe niile m na-eme ma afịa m na-azụ ma egwu m na-agụ ma ihe ihe onyonyo m na-eme ha ncha ebidorọkwanụ taa o tegokwanụ m bidoro mana ị magonu i mechaa nke taa ị- ị- ị rịa briji taa o ruo echi a gosikwa gị ọzọ ị ya-arị so ọ nwayọọ nwayọọ ka ị ga-eji megide ya welu mana ihe m ga-ekwu bụ chọrọ ife anwa na-enye gị obi aṅụrị ife anwa ya-abụ ị na-eme obi a na-asọ gị ụsọ na-eme gị polina polina jee mee ya emena ya maka na ị fụrụ arinze emena ya maka na ị fụrụ desmond elliot emena ya maka na ị fụrụ genevieve na ndị otu ha na-eme mee ya maka na ị chọrọ ime ya i wee tinyekwa uche gị n'ihe ị na-eme ị megide ya ofu mbọsị chineke agọzie gị etu chineke si gọzie but ngọzi ya agwụbịarọkwa ọ ka na-agọzikwa m na-agọzinye m na-agọzinye m na-etinyekwa m m- m- ya mmaji pụrụ mmaji maka na o nwere ebe m na-eje elubeghị m ebe ahụ mana n'ike nke chineke m ga-elu ebe ahụ n'aha jizọs m ga-elu ebe ahụ mana e nwere otu ihe maka o nwere ofu onye na-eme ihe soro m chịa kama ihe m- ihe mma- ihe m kpọrọ soro m chịa ugbu a soro m chịa ndị na-eme ihe ọchị kọmedi Ee, ị bụ nwa afọ igbo n'eziokwu o wee kọọ ka o si wee jee na o nwere otu ụbọchị ya bara ụgbọala n'ime abalị ka ya bịa mee ihe soro m chịa na mahadum nke Lagos ebe a ya bụ University of Lagos na fa na-abịa ka fa bịa mee ihe ọchị onye kwuru ihe a bụ eh, em, Basketmouth o wee si na na ya nwere mbọsị ya na ya chetara mbọsị ya gbalụ ụgbọala kwụrụ ọtọ wee si Bini wee lute Lagos maka na ya na-abịa ka ya bịa mee ihe soro m chịa ya mechakwara ife a na akwụrọkwa ya ụgwọ ife a nwere ife o tinye n'obi m mbọsị a nwee ife o tinye n'obi ndị niile na-ekiri ya fa wee malụ na otu ọ ra taa na ụgbọala niile ọ na-agba tata na o nwee ebe o si wee bido na amụrọ ya were eh, ngaji ọlaedo wee mụọ ya ma wee zụọ ya na o gbere igbe na nke ndị oyibo na-akpọrọ ọgụ na a mụlụ ya otu e si amụ ụmụaka niile o wee chọba akalaka ya wee gụsịa mahadum wee nọ na mahadum wee na-eme ihe anyị kpọrọ ihe ọbụla obi gị nabatara na-atọ gị ụtọ gaba ị na-eme ọ na-atọ gị ụtọ ya wee na-eme ihe soro m chịa ahụ na-atọ ya ụtọ nyanwa ka ya ji wee kwụ nwa ọtọ si n'ụgbọala na-agba n'ime abalị site na Bini wee rute Lagos mbọsị nwe ife o ji wee kwuo ya bụ ka mụ na ndị ọzọ na-ekiri ya bụ ndị ihe ọ na-eme na-amasị wee mụrụ na esiri na na ada amụ nwatakịrị n'ofu mbọsị o too achọrọ m ka ị kọọlụ m ofu ife mego na ndụ gị ị ma nchefu echefu bụ otu i si wee jegide wee ruo ebe ị nọ taa
Hmm. nne ha erika
ọ bụrọ ofu ma ịbụọ mana nke m ga-echeta kene bụ ị ma na kamgbe m ji wee bido ihe onyonyo a na wee ghọta na wee fụ e, abanyego m ime ya wee ghọta etu ha si eme mara usoro ha si eme a ejenube m wee si be m pụọ ghara ịna mbọsị ahụ mana kama since m ji wee bido ihe onyonyo a ọ na-abụ m pụọ o nwere ike ha sị anyị na anyị ama nnakwata na anyị ga-ararụ mbọsị ahụ anyị a na-asịkwa ghụ rahụ ọ bụrọkwa n'elu bed nọọ larụ ị nwere ike Ebe rarụ ọbụla ịfụrụ ebe larụ. ọbụla ịfụrụ maka o nwere mgbe m jere mee ihe onyonyo n'Enugu ịmagonu ebirọnụ m n'enugwu and et- etinyere anyị n'ihe a na-akpọ hotel so n'ebe anwa ka anyị nọ chi a na-eji m na-asị ebee ka m ga-ararụ a sị m nna ị bịara ọfụrụ m sị ya nna na ọ bụrọkwa na m bịara kama ka ebe m ga-alarụ ha wee nye m n'ụlọ n'ụlọ ehi ebe ehi nọ n'akụkụ ya ehi anwa bụ nnọọ ọ nọ nnọọ nwayọọ n'enugwu m ma nchefudị ya echefu m wee rahụ nnọọ na- n'achala wee rahụ na ewelu akpa m welu tinye isi m wee larụ na echi wee fo were akpa wee yiri isi wee yiri isi ebe a Oh. ka m nọ and uh, n'ihe n'ihe ihe anwa m jere je mee akwụrọkwa m ụgwọ maka chineke ka a na-agwa gị akwụrọdụ m ụgwọ onye m mesịrị onye the man nwe ya nụ m gwacha ya ọ sị m nna na ọ etu a ka esi eme na mgbọsị ị ga ha acha kịta ma ichefuzie anyị bụ m hapụ na ihe a ya aga n'afịa ọkwụ ya ayọrọ m ego moto wee lata obodo a How? and ihe a mere na ọ dị m ka ọ n'ahọ 97 ka o mere o tego ezigbo aka mana adị m echefu ya echefu but uh, ruo taa even some of o nwegokwa ụmụ ihe onyonyo m mee akwụrọkwa ụgwọ mana maka na obi m dị na ya and ọ na-enye m ọ na-enye m obi aṅụrị na m na-eme ya m wee jiri maka ya na-eme ọ na-abụ m jecha nata ndị be anyị asị m kekwanụ ihe e nyere gị Asị m, na-ele fa. ana m ele fa kama m ga- m ga- m ga-agba mbọ gote ụmụ bread a na-akpọ Our Ladies wee gote ya eh, ego na-ele ego n'Ọ- nke a na-ele nyatara n'Ọnịcha. n'ọnịcha ehe because ma akara ahụ a na-ele ọ Ee, na-abụ akara a m gote ya na-etisi ose Ak- n'etiti, ehe ee. adị m adị m ekwe ka m buru ya nata mana na-abụ m buru ya nata ọ na-ajụsi oyi but ana m ata ya n'ọkụ so so sọsọ mm, bread Our Ladies anwa ka m ga-ebunata ọ na-abụ m bunata ya eto o nwere nwanne m nwoke na-ala ike o ji jee Yeah. ṅụgudo tea ṅụgudo tea ọ jụzie m kere ihe e nye m na film sị m ya Our Ladies anyị tara ọ bụghị ihe ka na ọ ya ka e nyere m so m si etu a na-eme ya wee na-aga but ruo taa ee ọ dịwago mma and ekele m chineke ọ dị mma unu fụ ka nwanne anyị nwoke si kọrọ anyị ji wee na ofu ihe ọ ma nchefu echefu ya bụ gị bụ onye na-ekiri m chọrọ ka ee ihe ị na-eme gazie ozugbo ozugbo ya bụ ndị tata ma enwerịrị ego tata o nweghị onye pụtaranụ nwee ego ozugbo ozugbo ozugbo ozugbo o nwere ihe bụ usoro eji eme ihe ọ gwago anyị otu usoro o si wee jegide wee ruo ebe ọ nọ tata anyị fụrụ ka ya bụ nwoke agadaga nwoke anyị na ya nọ si wee jegide wee ruo ebe ọ nọ tata ọ bụrụ na ị na-ekiri m ugbu a onye anyị na ya nọ bụ Arinze Okonkwo nke na-eme ihe ejije na ala anyị bụ Naijiria anyị ga-eje ka anyị kiritụ ihe ndị ọ na-emepụta bụ ihe ejije anyị kiritụ anyị ga-alachitekwa azụ aha m ka bụkwa Precious Okwuchukwu Okafọ nke na-ewetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka site n'ụlọ ọrụ anyị ọ ga-adịrị gị na mma bụ oge bụ nwa afọ Igbo na-ekiri m ugbu a

Igbo amaka ndị eji eje mba
ndị Igbo ekene m ụnụ aha m bụ Arinze Okonkwo biko na-ekilinụ Igbo amaka hmm? ebe a bụ ebe a na-afụ ihe na-emenụ na-anụ ihe na-emenụ wee na-ekwu maka ihe na-eme n'ala Igbo mụ onwe m na-ekiri ya ngwa kilirenụ igbo amaka kilirenụ igbo amaka ka ọ dịnụ
igbo amaka ndị eji eje mba
ehe ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ị sị na ị na-agụ egwu hmm. Hmm. achọrọ m ka ị gụtụrụ m obere egwu kedụ ụdịrị egwu ị chọkwa gụọrọ m egwu igbo nụ ị ga-agụrụ m egwu ndị oyibo nwanne ndị oyibo abụ m onye oyibo kịta mba nekere m anya ọfụma ị bụ onye oyibo mba ị bụ ada igbo mhm, abụ m onye igbo igbo chara acha nna o wee bụrụ nnọọ taa olu m adịrọchakwa mma mm, dobe ya otu ọbụla o sina dị na chukwuadeke ndị chukwu kegburu ndị igbo mma ee ama m but ị mago na ihe egwu o nwere ka obi ya-adịrị gị pọnila pọnila i wee na-agụnụ ọkwa obi dị gị mma obi adịrọ gị mma taa obi dị m nnọọ mma ma ị magonụ hei kemgbe ụtụtụ aka m erirọkwa nri but ị ma na ọ bụrụ na m erirọ nri m ma-agụtakwa ọfụma gụwa ị gụsịa m enye gị nri gụwa m enye gị nri hei precious ị bịa Hmm. holy ghost help me Mm.
Holy Ghost bụ mmụọ nsọ mmụọ nsọ nyere m aka Otu a ka ọ Hey, dị. ọ ya nwa Mm. ị bụ chukwu ị bụghị mmadụ e ị bụ chukwu ị bụghị mmadụ e onye na-eme mma ị bụ chukwu ị bụ chi m o

Eh, unu fụrụ ihe m ji sị unu na ọkwa ụkọchukwu Ee, maka unu ọ bụ ndị na-enye anyị gba o ezigbote ụkọchukwu na-agụ egwu n'ụlọ ụka unu fụrụ ka o si were ezigbote ọnụ ọma unu Ah, ah. anyị amazikwa nke nke amazi m nke m kwụ akwụ na ya na- Akwụ ya. na mmụọ nsọ adakwasago ewee m jebezie n'igwe jee tukwuru anị ka ị na-agụ egwu a ọ ga-adịrị gị na mma chukwu ga-agọzi gị mana achọrọ m ka ị were igbo amaka gụọ egwu
Igbo amaka Hmm. Hmm. Hey, mmụọ nsọ nyere m aka ọ ga-enyere gị aka
Ee, ọ dị- em, keenụ ụdịrị egwu ị chọrọ ọ egwu ee e nwe nke ọ gụ o nwe nke ị gụrụ nke ọzọ ị gụọ kilibenu igbo amaka

Ee. Ah, hmm. ụmụ ụwa m ee unu anụgọnụ ee ọkwa na Arinze na-agwa unu sị igbo amakanụ ee ụmụ ụwa lee bịanụ leenụ ọkwa ihe ọfụụ na-emenụ le ọkwa n'igbo amaka biko nọlọ ọdụ ee ka m kọwalụ gị sị o mm, igbo amaka nwanne m igbo amaka kilibenu lo igbo amaka kilibenu lo igbo amaka n'ihe onyonyo Igbo amaka kilibenu le Igbo amaka onye Igbo niile Igbo amaka kilibenu le Igbo amaka nke a bụ hmm. mgbe i je na studio gị mezie edit anyị agụghalịzie ya hmm. ama m na ị ma na ihe Ọkwa e kwesịkwanụ inye gị ihe ntụrụ ugo Mm, Ị ma ihe m- ihe ama ihe m na-akpọ ntụrụ ugo okay. Ị ma ihe ọ bụ Eh, eh, afa otutu ntụrụ ugo ị ma e nwe ihe a na-akpọgasị akpọ bụ ihe ntụrụ ugo a na-enyesi Okay. ndị Okay, ife ntụrụ na-arụ ọrụ ugo. ọfụma Okay. ịrụ ọrụ ọfụma ihe ndị Ya- oyibo na-akpọ award
achọrọ m ịgwa gị ya n'oyibo ah, maka abụ m nwa afọ Igbo echekwa m n'afọ eji malụ mmadụ ntụlụ ugo eh, eh, ezumezu n'Igbo mm, achọrọ m ịgwa gị ya n'oyibo ka ị hapụ ka ị ghọta ya ị ghọta ya ị mụta ha na ya ị ma na ndị a nọ n'ụlọ bụ nwatakịrị agadaga nwoke a m sị na m ma-abịa kpọrọ kụziele ya Igbo mm. mhm. nke a m gwara gị ya jee kụziele ya ya hmm. maka ọ na-etonite hmm. gị na nwunye gị ejisi ike na-akụzili ya igbo o wee nwee ike ịkụzili ụmụ nwanne ya ihe anyị na-asụ na aka anyị. ihe ọzọ m chọ ịjụ gị bụ ihe dị ka ihe ntụrụ ugo one ka ị nwetagoro eri i ji wee mebe ihe onyonyo Ai,
ihe ntụlụ ugo a o nwezi ka esi enye ya Ana- ụfọdụ n'ime ha a na-enyechazi ndị kwesịrị ekwesị a na-enyezi ndị ndị ma mmadụ o nwekwanụ nke m jegolu wee maa na ọ ndị ma mmadụ ka enye mana ndị nke m nwetago bụ maka ife m metelu ka eji wee nye m ya ọ dị ọ dị atọ ugbu a atọ ka m nwetakwa ana m ayọkwa ka a na-enyetụkwa m a na-enyekwa m ndị ọzọ ehe mana atọ a m nwetara ọ na-abụ ụtụtụ ọbụla ekele m chineke sị chineke igwe wee n'ime mmadụ niile a nọ ọ bụrụ mụnwa ka a fọtara wee sị nna Ọ mee ya dị mma, jide Jehova sị kere. eji m ya mana ama m na ọzọ ya mmụọ ya abịa ọ dị mma ọzọ na-abịa n'aha Ọzọ Jizọs. na-abịa n'aha ama m na m kpọọ gị ọzọ na ị ga-aza maka oge anyị na-akụzi kwapụrụ kwapụrụ anyị kpọọ gị oku ọzọ kwa ị ga-abịa Ọ gịnị mee m ga-abịa nụ. M ga-abịa. igbo ndị ọma na-ekiri anyị unu hụrụ ka anyị na nwanne anyị nwoke si wee kparịta nkata tata anyị na-asị gị chineke gọzie gị ọ ga-adịrị gị na mma ụnụ fụ ka anyị na ya si wee kparịta nkata tata oge anyị na-akụzi kwarapụm kwarapụm mana anyị o kwetago anyị nkwa na ọ ga-abịakwa ọzọ ka anyị na ya nọrịkọta kpaa nkata otu igbo ga-esi wee na-aga n'iru aha m bụ Precious Okwuchukwu Okafọ nke wetara ụnụ ndị ama ama n'oge Igbo Amaka n'izu ụka chebirikwanụ m n'oge a n'izu ụka ọzọ ka mụ na ụnụ kparịtakwa nkata dịka otu igbo ga-esi na-aga n'iru ị bụ nwafọ igbo ọbụla ebe ọbụla ị nọ achọrọ m ka ị na-asụ asụsụ igbo n'ihi na igbo amaka ọ ga-adịrị gị na mma chukwu gọzie gị gị nwa bụ onye si na mba ụwa niile wee kirie m ugbu a daalụ m chukwu gọzie gị